Mwamuna ndiye mutu wa mpingo. Tikamati mwamuna sikuti mwamuna ifeyo kuti masculine iyayi, koma ukakhala ndi kuthekera malinga ndi gender equality, wamkazi atha kukhala mwamuna pa ntchito, atha kukhala mwamuna kunena kuti ndi mfumu, si ku Mulanje kuli a senior chief Chikumbu ndi aakazi, Koma pa ntchitopo iwo ndi amuna kulukhu kukuuza ndi kuti akuti chani mtanamia chapula mwananga ndikusangalala kuti nlawe sukhulile ng'owoza kupona kuzimayi pakali pano iwe wakula udziwe mavuto amene munthu wamamuna amakumana nawo ndi otani nthawi zina umathamangira maudindo ah ndikhala ndikhala ndikhala koma umunamuna ulibe iweyo ayi akazi maudindo iyayi akazi maudindo iyayi ukazi kapena kukhala mwamuna sikungomuyang'ana kuti munthu uyuyu wavala thalauza kapena iyayi uyu wavala ujeni e, e, malaya achikazi mm the brain brain brain muli azimayi ambiri Malawi muno azimayi koma asogoleri tinaona i- panopo a Justice Anastasia Msosa munthu wa mayi koma mtsogoleri Seodi White munthu wophunzira bwino mmutu mwache muli utsogoleri Jessie Kabwila munthu wa mayi Emmie Chanika munthu wa mayi kumayang'ana ndithu kuphunzira asikana kuphunzira osaka masewera iyayi ndikumakuuza kunena kuti ayi osamati aka osamati aka koma ACCA sikana kukuuza we, we, we, we call it ACCA Eh, eh, kuphunzira kumene kuko kumakhala ndi ma dream i want to drive that car mulungu ndikuti i will grant this to you my daughter eh i will grant it to you my daughter chiuwa chiulindo uulu ndiye tikunena kuti kuli anthu ambirimbiri a Professor Malata mayi kuyang'ana chi institution kwi kamtsikana ACCA kuchiyang'anira chonsecho yekha Malawi yonse sukulu ukamba zambirimbiri mukutopa nazo sirira and follow first lady munthu wa mayi Beam Trust munthu wa mayi aphunzitsi anga ineyo anandipanga kuti ndikhale ineyo ku secondary school amodzi a iwo Mrs Maliwichi munthu wa mayi mutu mwawo leader leader leader leader osangoti wankhala mamuna ndine ndine leader ndine leader Mm, mm, mm, mm. so ndiwe mamuna ndi ine leader leader ndiye amakuvulaza ndi anthu amene amakuziwa akunena kuti sesibulawa atipweteka atipha abantu sesibathemba anthu amene timadalirawo atipweteka why koma aparamount chief ngolongoliwa ndi amuna aparamount chief ngolongoliwa ndi amuna mukaona mwapase moni kuti manganya Ati moni kumtunda ukonso kwa Chikulamayembe ndi ana amuna mwapase moni kwa Lundu ku mwapase moni onse mafumu athu tikukupasani moni kuti mulungu akudaliseni mulungu akudaliseni muchite zokhazo zokweza ziko lino osangoti ndatenga mbali ndatenga mbali mm, let us be objective azimayi mziko muno manganya akuti mulungu akudaliseni pompano ndi mothers day

azimayi akusogolera ma institution aakulu akulu muno mmalawi tiapase kuthekera patricia kaliati member of parliament mwana mamuna mmutu patricia kaliati hey! nafumbo eh, manganya mm, nafumbo ndiye chani ndili ndi funso chifukwa chani nandolo mtengo watchipa nandolo mtengo watchipa why Alimi ambiri m'Malawi muno m'midzi amavutika ndi kulima ndi azimayi. Anayikamo ndalama zambiri, nthawi yambiri kuti nandolo amere, nandolo akule. Mulungu wayikamo madzi, imene ili mvula, akolola. Mtengo wache wa zii. boma muli kuti? chopweteka nchoti iwo nandolo mtengo watchipa ndalama alibe bolatu inu anzathu mumaba eh ndikuti bola anzathu mwayandikira ndalama kubomako mumaba

Mmabera anthu osauka. Osauka omwewo akulephera kugulisa nandolo. Inuyo mukuba. Each ministry and department za boma kulephera to account for the moneys. Ma billion kumapita. Why? Lero magesi thi, mawa magesi thi, magesi thi. Hii! Abale. Hmm. Sumalipidwa chifukwa cha thukuta koma chifukwa cha ndime. Kulikundibowa, kulikundibowa, kuba ndi kudotha. Kulikundibowa, kulikundibowa, kuba ndi kudotha. umalankhula bwanji kuti ine ndimalankhula bwino zabwino ndimayamikira osakhala bwino ndimanena kuti si zabwino ayi Kuba ndi koyipa, kuba ndi koyipa. Dziko lino likupita pansi chakuba. Magesi akuvuta tsiku ndi tsiku zifukwa zache za zii! Anthu amwalira ambirimbiri olo munati magesi eh, chaka chamawa akhala bwino. Amene amwalira mutibwezera? Amene amwalira mutibwezera? Will you give us back those that have died because of blackouts? Will you? Will you? Will you? Ii, koma iwe akuti atafuna akumenye ndani? ndani atafuna akumenye wina cha makamba pamsonkhano Ererererererere. Yii, abale muzagwira mtengo wa magesi abale ingofasani tichite zabwino mulungu akunena kuti zikavuta come now let us reason together my people tizikhala limodzi ndikumakambirana monga za magazi zikuchitika kumadera akumulanje thyolo phalombe chirazulu nsanje chikwawa ndi madera onsewo kuti akupanga zimenezi ndani

Naphunzira ndi uja Rhoda Gadama Misomali. Anali wanzeru ndipo ndi wanzeru koopsya. Amangondipambana iye kukhala nambala wani ndiye pakatipa pamakhala nambala thuu. Mzimayinso ndaziona eeh anakwatiwa tsopano. Anali ndaziona matabwa. Anzeru. Namba wani mkazi, namba thuu mkazi, ine ma ma ine kukhala nambala thirii. Kumandiponderera azimayi anzeru. Ndikuti azimayi amitu! Ndikutchulatu azinzanga lerolino anzeru. Tinalinso ndi msikana kaya alipo sindikuziwa mulungu ndamene akuziwa fages nkhutuwa wanzeru asikana limbikirani sukulu anyamata asakunamizeni dzikoli muzathandize kutani kodi kuliyendesa ah azimayinso amaba mm munamva kuti uyo uyo wakuba usiku ndikukamugwira peza ndi mzimayi amakhala azibambo mayi akaba kumbuyo kwacheko makhala azibambo no azimayi you have my support Mwe. apapa timenyenso ina apapa imeneyo Uh. ndimakamba kuti zopopana magazizi Nnanena kale kuti its not a question of saying opopa walibe, kulibeko kapena aliko tipange investigate tili ndi anthu ophunzira Malawi muno oziwa kupanga ma research tapaseni ndalama boma ndalama mukuba inuzi tatengani muwapase ama research kuti akapange investigate Akafufuze kafukufuku weniweni ndi anene kuti nkhani iyi ili pakutipakuti. Kumangokhala nawo anthu, kumawafunsa mafunso, kumalankhula nawo zimenezi ndi zabwino inde, koma tatapaponi ndalama to show seriousness, kuwapasa ama research, inu mumadziwa research, tafunseni anthuwa, investigate bwinobwino, mukumbe mpakana mufike pansi kuti nkhani iyiyi ndi chani, chimenechi ndi chani. Inde, auzidwe ena kuti ngati uli ufiti, iyayi, izozo zikhale ukoko. Pano tikukamba monga anthu okonda Mulungu, oopa Mulungu, kuti nakuti ama research afufuze chifukwa ma donors kusabwera kuno fa cha zimene zopopa magazi sibwino. After all, ifeyo a Malawi tili ndi ma president, tili ndi ma nduna ambirimbiri ophunzira bwino koopsya. koma ndife okusaukisisa pa ziko lapansi kagame uko kagame msilikali zoti kapena ndi maphunziro ambirimbiri sitiziwa koma ziko lache la kagame kapena magufuli apapa inu ife matama too much matama matama hadibwa sumalipidwa fa cha thukuta umalipidwa fa cha ndime ukamulemba munthu ntchito tazilima apapa kumpeza thukuta lili kuno sumamulipira fa cha thukuta umamulipira fa cha ndime kodi apa tukuonapo ndime kapena thukuta mai manganya manganya iwe manganya kuti chani chani what did you want to say inu mukamulemba munthu waganyu ndi mumpeze kuti thukuta lili kuno la kamukamu kunyoweratu kamukamu Kuona kuti, eh, koma nde wayigwira eh, ndalama zako izi mungatero mmayang'ana ndime ife tifuna ndime usati thukuta iwa udzalala miyimi kuti uzongilovolela zumandipwetekanso zumandipweteka zitukuko zochitika zambirimbiri malawi muno ndalama zache zongongola atazabweze ndani ana kusogolo ana onso lero sakunjoya kusogolo asizanjoye inu ndizikambe muno bwino izi eti achinyamata muziko muno we are not being fair with them achinyamata tikuwalakwira kwambiri pa chizungu tinene kuti we are robbing them of their youthhood munthu ali ndi kachibwenzi kache kuti apite ku paki akanjoye kulibeko ku paki kapena iye akaonere tv magesi athima nyamata basi nokuti nyamata maganizo m'mutu mwache mukuyenda munyamata chingale mulungu tu ananena kuti Sangalala ndi unyamata wako popeza Mulungu anaziwa kuti munthu ukakhala mnyamata umasangalala. Lero boma likusokoneza zimene Mulungu anaika kuti nyamata asangalale. Mulungu anachita kulemba prescription, God prescribed sangalala ndi unyamata wako. Anyamata m'Malawi muno onse achitumbuka, achisena, achiyawo, achilomwe, achitonga, achinkhonde, eh, achiyawo, mitundu, achisena mitundu yonse aambo mitundu yonse anyamata musangalale ndi unyamata wanu popeza mulungu ndi amene ananena musangalale ndi unyamata wanu koma tisamalenso chifukwa unyamata wanu ngwachabe analankhula kale malemu wame abusa analankhula kale koma unyamata kuti tisangalala bwanji ambuye tifuna tifunse yehova mulungu wathu tisangalala bwanji because our youthhood awa kusangalala

Mzakulu, a, mnyamata, nizakulowolera, osamulowolela, chifukwa kulowola umatenga ng'ombe ukapereka, mnyamata alibe ng'ombe, ali nazo ni ambuye ache, malume ache, osampasa. Let me say this very cri- seriously. Dziko lathu la Malawi ndi la tonse. President ndi wathu, nduna ndi zathu, ma MP ndi athu. We are a team. Tonse ndi boma. Tiziuzana zenizeni, tikagwa tigwa tonse.

Ndifuna ndiyamikire President wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika popita kukakhala pansi kukayendera anthu amene akuvutika ndi kulankhula nawo. Tinganene zambiri but the mere fact kuti wapita kulankhula ndi anthu, Mr President, you have my vote of thanks.

Mayi ake a Sikono mwaona akubwera kuzandiona, amazandipasa zakudya, kundipasa kiss mng'we mng'we mng'we, kunena kuti darling go ahead, zimene mukupanga inuzo ni ntchito imene Mulungu anakupasani go ahead. pakali pano ndikupasireni kwa mzanga studio mwamwamwa studio mwamwamwa akupatsireni zimene ali nazo ndakati akazi anga akubwera ndiwapase moni pamene ikupita nyimbo iyi mzanga kumene kwa studio mwamama tapase anthu zimene zikuchitika ine ndine break mu studio ni muno tikamati tikutokota tima- ndi munomo studio ni munomo eh timagwira ntchito munomo moti studio iyi ndimene timapanga Zimene tikuchitazi ndiye kuli studio mwamwamwa ukoko kumene amawerenga nkhani ndikupanganso zina ndi zina timachita kuno musagwire chilichonse fa kuno kungogwira china chilichonse china chichitika ayi iwe si zakunyumbatu izi undichotsetsa ntchito ukangogwira chinthu kena chikachitika ndiyeno azimayi onse

tikumayiwala kuti Mm. ananso nawo pakhomo Mm. amafuna chikondi Mm. ananso nawo pakhomo amafuna kulumikizana nawo Mm. kwabwino koma simukuganiza kuti mayiwo akuchita bwino kuti bamboyo azikhala naye pafupipafupi kuopa kuti angakhale woyesedwa nanga si panena kuti ambuye mutikhululukire machimo athu ndipo mutipulumutse ife kwa oyipayo

chabwino Time to be a wife, time to be a mother, time to be a woman. Zitatu. yes zosiyana akazanga zimene time to be a wife time to be a mother time to be a woman zitatu Azimayi akaziziwa zimene. Zimene zizi. Ndekuti pakhomo pazibalansa. tsopano kwa ine mmakhala time to be chani
Time to be a wife, nimaiziwa. maiziwa Kanani. iyayi maiziwa Kana. mi asingakani iyayi ndimaiziwa kuti eh, when you want to be a wife eh, Zonse nimaiwa. eh, maiwala zonse Mwana. ayi maiwala zoti kuli ndi amayi anu zoti kapena mwana ndi chibwenzi chanu edwin wouma mutu uja maiwala eh iyetu Amaya- ndikakhabe ndi inuyo Mm. amaya angani mambo akumukira pena pake Eh, eh. koma tsopano mwakamba nkhani yofunika kwambiri kunena kuti azimayi muzoti ndinunso asogoleri nthawi zambiri amuna timangoti ife ife ife ife nthawi zina mitu musonze kuti tilibe kwenikweni Eh. kumatithandiza Eh. mzimayi azithandiza amuna ake amuna anga apapa iyayi musachite chonchi amuna anga musachite choncho osangoti ndi amuna anga amene ayizo sakuziziwa zimatha kulakwika

the transmission back to me
izichizo ah izitu isizoseweresa ita tapitani ah time time to be a wife is not now time to be a wife is not now hey, time to be a wife ah god bless you my dear
thank you very much

Ah, ah, umtolo munye ati umtolo munye azatenga wina wake M- i- iweyo uzapeza wina wake not ineyo ukakhala ni mkazi uziti uyu ndi mkazi wanga mpaka na kale pokapokapo umugwire pye osati ndangomva umugwire pye amavuta kugwira nde umusiya bwa Koma azimayi ndikuuzeni kuti ineyo manganya black manganya ndimakukondani kwambiri achinyamata ndimakukondani kwambiri ndi khumbo langa pempho langa kwa mulungu kuti azimayi mziko muno achinyamata mziko muno musangalale ndi uzimayi wanu musangalale ndi unyamata wanu boma likuthandizeni koma mbava zimene zili mboma mbava zimene zili mboma mulungu akukhululukire ndipo musiye kusaweruzika mwamva that is not good Zelo. Kuniye mtitato zelo. Ah, Edison chizukulu cha malunga kaya ali kuti kaya m'mene. wantali nyamata very ha- hand, ha- hand, hand, handsome koma nimmeta ndevu nimmeta yomaliza azimayi mmandisanganisa kwambiri mkwapanga sefi kuzichambula nokha Ah, mulungu akudaliseni munali ndine Black Manganya pano pa radio namurukunua tilibe frequency ndingoti yehova amene anatilenga atithandize tikhululukirane tiyendere limodzi kuyambira lero nthawi zonse musale bwino kumbukirani kupanga subscribe to our channel malawi news daily updates kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni